dalụkwanụ ụmụnne m ekene m unu asị m nke onye chi nya zelu dalụkwanụ ụmụnne m ee kedu ife anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu bụkwa na ife anyị na-ekwu bụ nọọ ife gbasara nkụzi n'ala igbo ọ nya ka anyị bịa ime n'ụbọchị tata kedu ife m bịa ịkụzi ilu n'ụbọchị tata abịa m ka itinye asụọ igbo asụọ oyibo n'ụbọchị tata nya bụ ka ị gee ntị itinye aka n'ife gbasara share button nke tụsa ozi a na mba ụwa niile

I don't know if you have it, like Igbo cosmology, the olden days, our forefathers. We also have uh, Holy Spirit, and at the same time, we have uh, Holy Trinity. So um, that is what I'm going to talk about today. Ọ ife m bịa ime n'ụbọchị tata. So kedu ife anyị na-ekwu okwu ya? Ife anyị na-ekwu okwu ya wee bụrụ na mbọsị gbulugboo na ndị nna nna anyị va kwenyere na chukwu bụ nwaanyị ihe m na-agwa gị bụ ancient history je jụọ ndị ndị nọ o- oge gboo amarọ m ma ụfọdụ a ga-anọ ndụ mana ndị kwudo nna va mbọsị gbulugboo you make research about history you find out that the ancient igbo of those days believed that a woman is the god and not a man presently nya bụ na mbọsị gbulugboo na asị na nwa- na- na ọ nwaanyị na chukwu bụ nwaanyị na mgbe eji wee change nya bụ ife bụ oge agali na abụ oge agali na abụ the age of ikenga oge agali na abụ ka enwere the age of ikenga ọ mgbe a ka a bịa sịzịa na na chukwu bụ nwoke ah, ọ bụrụ n'ọnụ ndị oyibo ife akpọrọ ya patriarchy the era of what patriarchy men took over dominate um, a, lo a lot of concepts um, both uh, uh, most of the things in history they dominated a lot of concepts in history and stuff during the era of what patriarchy now kedu ife anyị bịa ịkọwa n'ụbọchị tata ka anyị kọwaa ife mee eji afụta nya bụ ife mbọsị gbulugboo ka o si wee dị that time now that holy trinity m na-ekwu okwu m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata that holy trinity kedu ife a na-akpọ ya nne agwụ nya bụ odi ọbala mụtara ọbala ọbatara ọbala wee bụtara anyanwụ this is the holy trinity in igbo land nne agwụ nya bụ odi ọbala ọbala and anyanwụ ịtọ ka ọ dị nne agwụ is the same thing as the odi ọbala the odi ọbala is the ọbala there is not ọbara like mm, blood ọbala mm, ọbala mm -hmm. is an ancient afa language afa language is the language of the universe ma agwasịa ndị kwulu okwu mbọsị bụlụ gboo according to my research is the language of the universe ma agwasịa ndị kwulu okwu is an ancient language only known by people that are initiated and the uh, services of dibia ọ fa nwa ma ive afa pụtali except na ị na-eme research like I always do then you find out that the language afa what it means and other stuff mana ọ bụrọ ive m bịa ịkọwa n'ụbọsị taata nya na nne agwụ nya bụ ụdị ọbala mụtala ọbala ọbala mụta anyanwụ these are the three holy trinities in Igbo land e nwekwa nke a na-akpọ Idemmili the daughter of God ọ nwaanyị ka ọ bụ ụmụ nwanyị dominated in the apex of igbo creation igbo cosmology and spirituality those days women dominated hierarchies in terms of gods and goddesses the concept of women being a god anyanwụ bụ nwanyị anyanwụ na agbala anyanwụ is nwanyị ọbala nwanyị ụdị ọbala nya bụ nne agwụ ọ bụrọ ive anyị bịa ịkọ n'ụwa anyị abịarọ ịkọ agwụ n'ụbọsị taata you know that agwụ is the holy spirit in Igbo land yes Igbo people they have their own holy spirit the ancient people mana ọ nkụzi ka m na-akụzi biko na abụrọkwa m dibịa ị ghọtala ive m na-ekwu abụrọkwa m dibịa I'm a scholar I studied education So um, it's my duty to go out there, research things of the old. And I'm here serving as a teacher. So don't misunderstand me in a way. Daalụkwanụ. Nya bụ unu na-esonye n'ihe m na-ekwu. M wee na-akọwalị unu na Holy Trinity n'anị Igbo bụ gịnị. Ụdị ọbala. Ọbala na anyanwụ. Ọ bụ na ịkpọli ụdị ọbala ị kpọọ ya nne agwụ ọbala ya na anyanwụ ị ghọta mana ọ bụrọ ive m bịa ịbazi n'ime na ọ ka m kọwaalụ unu na the ancient Igbo people that they believe that God is a woman and not a man that this man came as a result of this age anyị nọ na ya ụga agali nya bụ the age of Ikenga the age of patriarchy ọ mgbe a ka a bịa chenjie e wee sị na Chukwu bụ ọ gịnị na Chukwu bụ bụ nwoke daalụkwanụ ọ gwụsị ozi m nwee nzite n'ụbọsị taata M- oge oge ọzọzị anyị ga-eme ihe onyonyo a enwere m ike kụzielụ unu ive gbasara agwụ maka na nya bụ topic abụrọkwanụ ive a na-eme ofu mbọsị mana nya dịba mm? ka emesịanụ daalụkwanụ